Bene agatadas e bene agataus a i custu atobiu nou de Boga a Boxi, sa trasmissioni in lingua sarda e atras linguas de Sardinna ca bolit donai boxi a chini at decidiu de bivi, traballai e frincai in Sardinna. Custa cida sigheus su biaxi nostu intra de is comuns piticus ca arriscant de s'isbuidai. Andaus a iscoberri atras tre biddas, tres comunidadis asuta de is sescentu bividoris, ca cumbatint cun is insidius de sa genti ca si nd'andat, morit o no nascit, e ddu faint cun arrexinis fungudas e miradas facis a su benidori. Assou, Siddi e Siris. In Assou pagu de prus de trecentus bividoris intra de logus po pasci e po sa semenza, sa terra est unu sceberu fatu cun cuscièntzia. Is legumus biològicus e is fileras crutzas divenint presìdius econòmicus e sotzialis, in su interi ca is festas de su patronu abarrant s'ora innui sa bidda S'agatat e si torrat a cannosci. Innoi sa batalla contras a sa sbuidadura de su logu no est feti una trassa de is amministratzionis, ma fintzas un'atu de sa colletividadi. In Siddi, intra de is domus a sa campidanesa in ladiri e portalis monumentalis, sa storia fueddat de millenas de annus, Sa crèsia romànica de Santu Miali Arcàngelu, sa giara de Su Pranu, cun is bastionis de pedra mòlina e sa tumba de is gigantis maestosa, Sa Domu de s'Orcu. Tandus, capitali sarda de sa pasta, oi sa bidda punnat a torrai cavallu a su logu, a s'acatosidadi e a eventus ca Appetitosamente po fai mutai su cannotu, In pagas. In Siris pagu prus de duxenta ànimas a is peis de su Monti Arci acuntessint cosas contras a sa currenti, sa genti no calat de nùmuru, calancunu lompit e calancunu torrat e dònnia annu su Bidda Festival fait mutai bias de sa bidda in unu laboratòriu a celu abertu, impari cun artistas ca pintant is murus ca benint de totu s'Itàlia. E murus divenint pàginas innui iscriri bisionis. Intra stòrias diferentis, una certesa ùnica, in is biddas piticas de sa Marmilla, aguantai bolit nai a allogai is arrexinis e fai cosas noas cun coràgiu, poita fintzas unu burgu de pagu centenas de bividoris podit sighiri a ci essi, produxi e a contai su benidori suu.
Assolu nascit in su coru de sa Marmidda, intra is seddas moddis e is campus cortivaus chi si contant una storia antiga de traballu e de armonia. Su logu amostat una natura simpli, allogat cussòrgias, terras aradas e possessus non meda mannus chi signant su paesàgiu e su ritmu de is istagionis. Innoi bivit una comunidadi de prus o mancu trexentu abitantis. Unu nùmeru chi fueddat de debilesa ma fintzas de tratamentu, de caras chi si connoscint e de ingestus cundivìdius. Sa vida de sa bidda ingìriat apitzus de is traditzionis chi aguantant in su tempus, cumenti cussa de sa festa de su patronu. Unu momentu innui Assolu incappat e s'arreconnoscit, intra ritus religiosus, mùsica e alligria. S'economia pigat fortza de sa messarìtzia e de is atividadis acapiadas a sa terra. Produtzionis de calidadi, cumenti cussas de is leguminus biologicus, chi si contant unu scioberu scienti, atentu a s'ambienti e a su benidori. In custu ecuilibriu delicau Assolu si domandat ancora cumenti at a essi su crasi. Sa 'idda de Assou est una 'idda tropu bella, est una 'idda chi est, fait parti de sa comunità montana de s'Alta Marmilla. e fait parti de su progetu SNAI, Strategia natzionali de is àreas internas, poita custa est una zona cunsiderada de su Stadu depressa e spopolendi. Est stau unu progetu pilota po fai una prova e biri chi si podiat fai calincuna cosa po su spopolamentu. Su mau est chi su progetu est partiu tropu tradu, est partiu dopu dexi annus E su dinai no bastat prus, e is vacas e is pillonis si funt boaus. Est stau unu progetu fatu in su duamilla e catodixi, candu faus dexi milla e cincu, immoi seus otu milla e cincu, eus perdiu duamilla abitantis, eus perdiu sopratutu, no becius feti, giovunus meda chi nci funt andaus, poita. No nc'est stadu una scolla chi ddus apat Istruius a traballai. No nci nd'at prus scolas professionalis. Sa scola pubblica est stada una scola chi at indiritzau sa genti sceti a fai s'impiegaus, no a traballai, quindi nci funt andaus foras a traballai. E custu est sutzediu me me is annus duamilla, e s'iniziu su mau mau est stau me is annus duamilla, ma prima puru is giovunus partiant po traballai a Milano, a Roma, ma torrant, de chi de chi imparant a traballai torrant Torrant de artigianus, de idraulicus, de muradoris, de mecanicus. Poi arribau certu puntu no est torrau prus nemos, poita a parti che innoi no s'aciapat domus, che domus funt fuant caras e sa genti no bendit e sa mentalidadi est de si lassai domus no sciu poita. Nosu in bidda eus perdiu binti familias po no nc'est stau domus popolaris. Poita innoi nci est centu domu buidas e nemus afitat e custa est una bragungia manna. E nosu amministradores non teneus su coràgiu de ddus cracai forti de IMU, poita purtropu nci est calchi emigrau chi chi torrat, chi nunca, cumenti amministradores ddus depeus fai pagai IMU meda in modu de ddus obligai a bendi. Su problema est chi custas domus puru ma non si podint mancu bendi poita funt centumilla meris e chi est in Olanda e chi est in Germania e chi no cuncordat, quindi ci funt como a domu ca ddu funt cuginus de segundu gradu de bendi, poita imoi nosu cumenti a Comunu, sa Regioni s'at finantziau misura anti spopolamento e teneus cuindixi milla eurus po chi comprat domu o po chi dd'arrangiat e no sceti, no feti, teneus u' ateru progetu, u' ateru finantziamentu po su spopolamentu chi donat dinai a is impresas de noba de no chi si chi nascint de nou. Su problema est chi custu dinai po is domus dd'ant pigau pagu genti Seus aspetendi po fai domandas in modu chi sa genti arrangit e comprit domus. Custa vocatzioni est una 'idda de vocatzioni de massajus, de massajus, de bingetieris e de pastoris, pastoris e bracaxus. Imoi funt abarrendi pagus e sopratutu e meda meda funt pagus giovunus, poita is aziendas funt frazionadas e su Stadu in nisciu modu o sa Regioni Sardegna no no pentzat a fai unu riòrdinu fondiàriu, a circai de donai, per esèmpiu, u' dinai po fai is autus, po acorpai is terreus eccètera, no nci pentzat, pentzant sceti a is aziendas giai mannas. E quindi nc'est u' giai sartu chi est abandonau. Ita si depit fai, eh! Ita si depit fai, chi ddu scidiu fui u' grandu professori Su grandu professori universitàriu, poita innoi teneus unu professori de s'universitadi chi studiat sociologia e dd'apu bistu s'atera dì e at nau, eh, la ricetta, sa ritzeta est dificili meda, innoi tocat, srebit un'interventu fatu a livellu struturali de su Stadu o de sa Regioni, non podeus intervenni cumenti amministratzioni comunali o ateru, nosu podeus sceti donai una manu e agiudai, ma po fai in modu chi giòvunus torrint, nci depit essi una unu sistema chi chi agiudit veramenti is giòvunus, no unu sistema fintu, no srebit custu primu insediamentu chi funt trintacincu milla eurus e nci ddu ponint in contributu, srebit chi ddis donit fidùcia po po si comprai terreus e po s'ammanniai s'azienda, no srebint custas cosas, ma is politicus no ant no ant no ant cumprendiu tropu beni chi nosu contaus pagu, nosu seus trexentus e trexentus votus no contat nudda, su chi contat funt is biddas mannas E s'interessu mannu chi faint girai dinai, nosu seus priogus e no contaus nudda. Politicamenti. Mancai su votu miu ballat cumenti a su de un'antru, seus tropu pagus. Boh, deu sinceramenti, a mimmi no mi mancat nudda ca seu matucheddu e tengiu seu coiau, però is giovunus, una cosa chi mancat e mi 'onat fastidiu, nosu teneus dexaseti milla eurus a s'annu po is asilus nidus, E innoi no nc'est un'asilu nidu po is pipius. No no nc'est pipius po ddu fai in zona. Innoi nc'est nc'est unu unu amigu, piciocu chi s'est coiau candu, chi est potendi su pipiu a Tuili a s'asilu nidu. E custa cosa bragungiosa, bragungiosa, chi nosu no nci arrennesceus cun custu dinai a ciapai una persona, u privau, o una struttura pubblica de tenni un'asilu nidu. Custas funt is cosas chi srebint. Una mama depit traballai, no podit abarrai castiendu pipiu, no si podit afidai a sa nonna. Infati, apu connotu una signora de Bologna chi pigabat innoi a fai cunvegnus e m'at nau, un asilo si può fare tranquillamente a casa, se c'è qualcuno che vuole farlo lo può fare a casa sua tranquillamente. Non esistono le norme della Regione Sardegna. A Bologna ddu faint trancuillamenti Mendo a domo, una maista fait, tui portas is pipius a domo sua, a mama ci collit atrus pipius a domo e castiat is pipius de is atrus est pagada de de sa comunidadi. E nosu depeus, custa burocrazia regionali stupida non ci lassat fai custas cosas. E seus pinighendu a mama, fietendu a seus fadendi in modu chi una mama non possat traballai o chi su babbu de no deppit traballai po su pipiu a s'asilu. Ma candu mai unu giovunu abarrat innoi una cosa diaici? Funt is cosas semplicis chi si mancant. Servitzius chi mancant funt sa mexina, is ispecialistas acanta, poita prima nci fut Abas cumenti a poliambulatoriu chi funtzionat, immoi non nci nd'est prus, anzi, nosu seus fortunaus chi teneus su medicu de base, su medicu condotu, ateras biddas mancu ddu tenint, teneus sa guardia medica chi traballat a singhiotzu, cioè, deu immoi non potzu andai, non sciu cali est sa guardia medica chi ant. Prus acanta est Oristanis poita Isili est serrau e candu a Oristanis andas po fesseria ndi torras mobaidu e is trasportus puru po movi po movi beccius no serbit u pullman de de de cincuanta postus candu setzint dus serbit pulmineddus piticus a chiamada tui tzerrias e benit ti ndi pigat no serbit a tenni custu a ci fuliai custu dinai publicu diaici seus fuliendi dinai Su benidori est sempri beni beniu est sempri est sempri speranza, est sempri una una luxi chi arribat po su chi benit e po su chi abarrat puru, poita is giovunus ant essi, is chi nascint oi ant essi is arricus de cras, poita non nc'est prus genti, quindi chi abarrat est arricu. A su mancu de dexi annus a oi Assolu at connotu su sbuidamentu, Una feridura comuna a meda biddas de sa pati de aintru de sa Sardigna. Is domus sbuidas e i bias mudas funt unu sinniali craru ca is giòvunus megant de si nd'andai, epuru, acanta a custa realidadi esistit una boluntadi tostorruda de abarrai. S'amministratzioni comunali, impari a is citadinus, mandat ainnantis progetus chi 'ollint poderai sa bidda bia e atrativa, sustenit is atividadis de sa messarìtzia, avalorat is produtzionis de su logu, donat atentzioni a su biològicu e a sa bèndida chi andat in deretura de chini produsit a chini consumat. Atividadis piticas chi produsint alegùminis chi traballant is prodotus de sa terra e donant servìtzius de importu mannu po s'economia de sa comunidadi. Po Assolu sa batalla contra a su sbuidamentu no est sceti unu progetu amministrativu, est u'ammostu de sa comunidadi, su scioberu fitiau de crei chi fintzas una biddixedda potzat sighiri a esisti, produsi e contai su benitori cosa sua. In su coru de sa Marmidda, in su centru-sud de sa Sardigna, nascit Siddi, una biddixedda agrària de prus pagu de sescentus abitantis, adasiada intre is seddas postas a trigu, olia, bìngias e mèndula. I bias strintas si contant de unu passau sartaresu, domus in làdiri cun sa cotti e grandi potallis chi allogant memòria e identidadi. A s'intrada de sa bidda si ndi strantaxant sa crèsia romànica de Santu Miali Alcàngiulu, connota po essi intra is santuàrius de su Mesuevu prus piticus de s'ìsula. Pagu aillargu, su pranu, sa giara de Siddi, dòminat su paesàgiu cun is bastionis de basartu e unu patrimòniu archeològicu ispantosu, nuraxis, biddas e de sa Dom'e s'Orcu, una grandu tumba de giganti. In su centru stòricu, Domu Steri acollit su Museu de is traditzionis agroalimentaris, a testimonia de una civiltadi fundada in pitzus de su trigu tostau e de su traballu familiari. Siddi, chi est stètia sa capitali sarda de sa pasta, intriciat preistòria e natura, cultura e paesàgiu, aguantendi unu patrimòniu chi sighit a chistionai cun su presenti. Sa bidda de Siddi fait pagu prus de cincucentus abitantis. Nd'eus pèdriu medas, purtropu, me is ùrtimus binti, binticincu annus, poita fiaus prus de Otuxentus, giai noixentus. Est sucèdiu ca Siddi istadiat meda beni poita ca teniat su pastificiu Puddu, sa pasta Puddu dd'eus connota, insoma, candu fiaus piciocheddus totus e fut una grandi industria poita ca nci traballant tra cussus chi traballant diretamenti in fàbrica e totu cussus chi traballant a fiancu, fiant giai Otanta dipendentis, tra mascus e femias, depu nai puru una cosa ca innoi ant traballau is primas femias propriu cumenti operaias, cosa chi me is annus de su sessanta, sessantacincu ancora non ci fut in nisciunu logu custa cosa e quindi donada nareus s'occasioni de portai ainnantis is familias prus de otanta. Siat po Siddi, ma de biddas de acanta puru, insomma. A s'inghitzu de s'otantacuatru e poi a s'inghitzu de su noranta, candu at serrau definitivamenti, Siddi s'est depia, insomma, est stau unu cropu tropu mannu po sa 'idda custu e quindi s'est depia in qualche manera riconvertì a biri ita si fait po custa 'idda. E quindi giai a incarrerai de su duemila eus fatu in modu de portai ainnantis unu progetu chi bessit ancorau oviamenti a sa cosa chi tenit Siddi e ita tenit Siddi. Ma Siddi est famosa po su prau, su prau poi est sa cosa prus importanti po dogna siddesu E me in su prau, chi est meda bellu dae su puntu de vista naturalìsticu, ddu est unu patrimòniu archeològicu meravigliosu, bastat a pensai a sa Fogaja, custu nuraxi a corridòiu, nant is archeòlogus, o puru su nuraxi conca 'e sa crèsia, poi ddoi torru in sa conca 'e sa crèsia. Ma meda meda est importanti po. Sa Domo 'e s'Orcu. Sa Domo 'e s'Orcu chi immoi est inserida da parte de su Ministèriu de sa Cultura in sa tentative list, in custu percursu insomma chi benit fatu, speraus po essi riconosciuta insomma a patrimoniu de l'umanità. E giai de ocannu, pròpriu po custa cosa, eus arriciu su primu finantziamentu po migliorai totu is acessus, po migliorai sa fruitzioni e po fai puru calincuna cosa a fiancu de custu monumentu po dda valorizai e dda promovi ancora de prus. E giai de su primu de magiu de s'annu passau In assolutu, poita mai nc'est istadu, nc'est istadu custu servìtziu de acumpangiamentu a sa domu, insoma, a Sa Domu 'e s'Orcu. Teneus su Museu Ornitològicu della Sardegna, chi est s'ùnicu chi nc'est in totu sa Sardegna e funt rapresentaus, si podit nai, bona parti de totu cussus chi funt is esemplaris de is pillonis de sa Sardegna, funt certus funt veramenti meda bellus insoma. E a fiancu de cussu nc'est poi su parcu archeologicu naturalisticu de sa Fogaia de custu proto nuraghe o nuraghe a corridoio o nuraghe arcaicu insomma cumenti narant is studiosus In prus, da tant'annus fadeus custas Summer School tràmite sa dotoressa Emily Holt, chi seletzionat ogni annu una bintina de studentis e studentessas chi benint da ogni parti de su mundu, da s'Australia a su Canada passendi po su Giaponi, benint a innoi po fai ricerca e po fai is scavus, me in su nuraxi Conca 'e sa Crèsia, e abarrant po unu mesi. E in custu mesi, depio nai Siddi est in d'una situatzioni, totu sa 'idda funt cuntentus, insoma, poita ca animant u' pogheddu sa 'idda, e chi benint cussus studentis si funt integraus compretamenti, ddus eus bius baddendi po is festas, sa notti 'e sa Gloriosa, cumenti est chi, e sa 'idda puru ddus acollit meda beni, poita ca sa 'idda est sa 'idda de Siddi, insoma, est una 'idda meda ospitali e meda collaborativa po totus is iniziativas chi fadeus. e quindi custa cosa si fait prexeri, tant'è ca a Emili dus annus fait dd'eus donau sa citadinanza onoraria at partecipau bona parti de sa 'idda. Depu nai puru ca c'at atras iniziativas puru privaus, per esempiu s'associazioni de Anna Maria Steri at realizau in su duemilla custu bellissimu museu chi si zerriat Museo delle tradizioni agro alimentari della Sardegna chi funt tra is prus bellus chi nci funt me in Sardegna e poi teneus atras initziativas chi valorizant apuntu sa 'idda e in modu particolari eus fatu poi in su duamilla e ses si seus inventaus su festival Appetitosamente festival regionale del buon cibo dopu propriu partendi de custa conoscenza chi teneus me in sa 'idda de sa pasta eus postu insoma totu cussu chi est is competentzias e is connoscentzias de sa 'idda dd'eus postu aintru de custu festival culturali e sa 'idda est connota puru po custu festival chi fadeus ogni annu tra lugliu e agosto, sceti s'annu passau dd'eus fatu a setembri, est stada una de is editzionis prus bellas chi eus mai fatu e propriu po valorizai custa patrimoniu archeologicu in sa domo 'e s'orcu fadeus ogn'annu dus concertus, unu cand'est propriu po scurigai e s'atru a mengianeddu a chitzi a is ses de a mengiau i est unu spetaculu meravigliosu tocat a nai sa beridadi, abarrant propriu meda meda cuntentus. Custu ite est donendi immoi? Nosu eus traciau una lìnia, insoma, po circai de poderai in pei custa 'idda, poita ca arregodu ca sa 'idda est a sessanta e pagu prus chilòmetrus de Casteddu, ma in terminu de tempus nci poneus, seus a trintacincu minutus de s'arioportu e a coranta minutus de su portu de Casteddu, chi funt, nareus, is cosas principalis. chi s'interessant. E insaras ecco in sa 'idda si bivit meda beni, sia po sa calidadi de sa vida e sia po is relatzionis, poita funt is cosas prus importantis funt is raportus insoma tra de nosu e cumenti fui narendi sa 'idda est una 'idda meda ospitali e meda accoglienti quindi s'acciappant beni e teneus propriu giai de s'annu passau eus incarrerau una inversioni de tendentzia, nareus ca incumentzendi Siddi a ospitai genti o chi ant tentu parentis me innoi, nonnus, tzius e quindi Siddi unu pagheddu dda connosciant o altrimenti sceti genti chi at connotu Siddi in base a totu custas iniziativas chi fadeus e ant trasferiu sa residenza me innoi. E mi praxit arregodai una cosa meda importanti, poita ca dus annus fait dus piciocus chi ant biviu po cuindixi annus me in a Londra ant comprau sa domu chi fut cussa de su prus arricu de sa 'idda chi at fondau apuntu su su pastificiu Puddu e ndi 'olint fai appuntu una residenza po no sceti po B&B ma cun laboratoris e po ateras esperenzias e portai in antis is cosas appuntu chi appartenint a sa comunidadi cosa nosta. Tra bint'annus dda pentzu chi andat in antis custu progetu chi seus potendi a in antis, dd'eus intitolau puru Siddi Borgo Laboratorio, dda biu In tantu chi si frimat custa emorragia de sa popolazioni e torrit puru a arribbai unu pogheddu de genti, poita ca is giovunus puru, nareus, dopu totu custa ondada chi totus si nci 'oliant andai, invece mi fait meda prexeri ca medas apuntu torrendi, insoma, a pentzai de torrai a sa 'idda cosa insoru e a s'istabillì po fai puru cancu atividadi chi est de servìtziu a totu sa 'idda. Oindì Siddi, cumenti medas zonas de sa pati de aintru de sa Sardigna, afrontat unu disafiu difìtzili, su sbuidamentu. Is nùmerus contant una smèngua lenta de is abitantis ma sa comunidadi arrespundit cun decisioni. S'avaloramentu urbanu de is primus annus de su duamilla at torrau dignidadi e bellesa a su centru storicu, donendi bagas noas de s'aposentai a is lobas giòvunas e a is turistas. S'economia abarrat acapiada de manera funguda a sa terra, produtzioni de lori, ollu, binu, mèndula, atividadis de artesanau e de cummèrciu, mancai piticas, chi donant balori a su logu. Acuntèssius cumenti de Appetitosamente afestant sa traditzioni de sa cosa de papai e faint arribbai genti de totu s'ìsola. In su coru de sa bidda, su Museu Ornitològicu de sa Sardigna est una prenda de grandu valori scientìficu e culturali. Sa festa de su patronu e is initziativas de is assòtzius afòtiant sa comunidadi. Aguantai po Siddi 'olit nai allogai sas rexinis e fintzas a annoai cun coràgiu, unu ecuilibriu delicau ma fintzas vitali, in nui memòria, traballu e paesàgiu diventant ainas po fabricai su benidori. Siris est una biddixedda de sa Marmidda incasciada intra a is seddas chi càstiant a faci a su Monti Arci. Innoi bivint prus o a mancu duxentus personas, una comunidadi unia chi at scioberau de abarrai, de atendi su logu e de pentzai a su benidori chentza de si ndi scaresci de is arrèxinis. Mancai sa messaritzia e sa pastoria sigant a trassai su ritmu de is istagionis, Siris no est una bidda frima in su tempus. In is ùrtimus annus, fendi a s'imbressi de is atras realidadis, sa popolatzioni no est smenguada, calincunu est arribbau e atrus ant scioberau de torrai. S'amministratzioni comunali, giòvuna e beni prantada in su territòriu, at scioberau de frincai in is cosas prus de importu po sa comunidadi, is domus, is servìtzius primàrius, una calidadi de vida fata de tratamentu, silèntziu e paesàgiu. Siris est una bidda chi provat a amparai is abitantis cosa sua, pruschetotu is prus giòvunus, donendi ddis logus, oportunidadis e sa possibilidadi cuncreta de pensai a una vida digna chentza de si ndi depi andai a marolla. Siris est una biddixedda de duxentus bintotu abitantis, piticaddedda, est berus, est piticaddedda, però meda bellixedda, meda colorada. S'agataus in su territòriu de su Partemontis, a is peis de su Monte Arci, Aba teneus puru unu nuraghe, su nuraghe Inus, ita potzu nai de Siris, Siris est veramente bella, bellixedda, curada, colorada, organizaus dogni annu su festival, su Bidda festival, una rassegna de artistas internatzionalis, durat una cida, aba nc'est movimentu praticamenti po totu sa cida, una festa Una festa cun totu sa genti, is antzianus, is piciocheddus, is pipieddus, si diverteus, baddaus, cantaus e fadeus una bella festa. Su patronu nostu est Santu Srabastianu, ma sa festa comunque principali est Santu Bissenti, dda festegiaus a settembre in sa pratza dedicada propriu a Santu Bissenti martiri. Su spopolamentu in Siris no est acentuadu aici meda, gràtzias a s'amministratzione comunali chi at atuadu progetos po fai arribbai genti sia de foras che fai abarrai is sirighesus. Funt nàscius in custus dexi annus binti pipieddus Ca po biddixedda cumenti a sa nosta funt nùmeros meda ma meda importantis. A Siris nci funt pagu atividadis ma bellixeddas, ddue est su bar, aba totu is antzianus, is piciocheddus e sa genti comunque s'incontrat Scàmbiat dus fueddus, si ligit su giornali, si bufat sa birreta e poi ddoi est su market, su market de bidda, aba totu andaus a pigai su pani, su lati, comunque fadeus sa spesixedda chi serbit quotidianamenti a sa familia. Po tenni atrus servìtzius tocat a si spostai in is atras biddas No est atesu. Teneus Masuddas a otucentus metrus, Moguru mancu chilòmetru e mesu. Po fortuna seus acanta 'e sa centutrintunu, s'artèria printzipali de sa Sardennia, quindi sa dificoltadi po si spostai o a Casteddu o a Oristanis no est meda. Casteddu distat a corantacincu minutus, Oristanis binticincu, su mari est acanta. Cumenti apu nau prima Teneus su monti, Monti Inus, quindi po fortuna totu is servitzius essentzialis comunque ddus agataus a una distantza meda limitada. Comenti atividadi meda importanti a Siris teneus una comunidadi terapeutica, ospitat atualmenti sexi piciocheddus, Est una fortuna poita donat traballu a tanti famìlias siat de Siris che de su territòriu, siat a livellu sociali che a livellu econòmicu est una realtadi importanti. Seus cuntentus ca de cuindixi annus teneus custu progetu in atu, sempri in collaboratzioni cun su Comunu, ma depeus donai meritus a sa struttura po custu grandi progetu. Su futuru de Siris deu mi auguru chi sigat a cresci cumenti custus annus passaus. Po fortuna no seus perdendi abitantis, anzi caincunu est benendi a bivi a Siris. Nci est una trancuillidadi, nci est una paxi, E quindi Siris su s'auguriu miu est chi Siris potzat a su mancu abarrai cumenti a imui.
In is ùtimus annus Siris at scioberau de si contai fintzas a tressu 'e s'arti. Esti aici chi dogni annu is bias de sa bidda mudant e gràtzias a su Bidda Festival diventant unu laboratoriu a celu obertu. Is murus de sa bidda funt diventaus pàginas po scriri istòrias, identidadi, visionis. Is pintoris de murales arribant de continenti puru e sa comunidadi partìcipat e si connoscit in is òperas, intendendiddas cosa sua. Su Bidda Festival no est sceti unu acuntèssiu, ma unu esèmpiu de cumenti fintzas una biddixedda potzat diventai unu logu innui s'agatai, sperimentai e fabricai su benidori. Intra is seddas de sa Marmidda, Siris sighit a cicai unu ecuilìbriu, intra traditzioni e cambiamentu, mudesa e boxis noas. Una bidda chi no s'arrendit a su sbuidamentu ma arrespundit cun s'atendimentu de su logu, su tratamentu e su coràgiu de bessiri de is propias làcanas chentza de perdi sa propiu ànima.
Po custu atobiu puru eus acabau. Gràtzias comente sempri po si ai sighiu, si torraus a biri sa cida chi enit cun d-unu atobiu nou de Bogaboxi, chi in s'unteri si 'oleis sinnalai eventus, fatus, acuntèscius, dìnnius de interessu, ddu podeis fai iscriendu·sì una lìtera a bogaboxi puntu tv sitzigorru gmail puntu com, poita seus innoi, prus che totu, po intendi sa boxi de bosatrus.